mpingo wa mulungu masana ano ta tiyeni titatchera khutu kupempho ili ah, akukumana mu LCD mitingi zawo Ah, kanthawi kochepa angozipezerera koma akuoneka kuti ndabweramo Ah, s- atayamba kale kukambirana ndinali pa zochita zina ndimati ndingosuzumira ndione kuti kuti mapulogalamu awo ali bwanji ndiye ndikupeza kuli chochitika choopsa kwambiri Ah, kuli mkumano wa anthu amene tinakhala nawopo masiku akale tili ku chipembedzo cha satana komanso mabungwe oti tikuwadziwako amene akuoneka ah, akupita kumaliza koma ndimangofuna kunenapo mbali imene ndayipezerera ya kukambirana za ma assassination kuphedwa kwa anthu uh, gulu limeneli amalitcha kuti x43 mafia gulu la x43 mas- mafia ndi limene limayang'anira kupha anthu amene amakhala ali pa high security mwaufiti moonekera Mwanjira ina, gulu limeneli limayang'ana kwambiri anthu amene ndi mapulezidenti kudziko lapansi kuti kodi akhoza kuwapha bwanji. Gululo koma ndi la satanic gulu limeneli. X43, Ndiye ah, pali ndandanda apa umene umaoneka koma kwambiri limene laoneka ndi dzina la Yoweri Museveni. Gulu limeneli ndi limene linapha achina F. Kennedy, ngati mungakumbukire bwino, achina Abraham Lincoln ndi gulupu X-43 linayamba kalekale ah, zaka zambiri zapita kumbuyozo silichoka silitha limakhala lilipo ndi the most dangerous society secret society imene ndi yochititsa mantha kwambiri pa kachitidwe ka zinthu so ndi imene ikuoneka apa ndi chachikulu chimene ndimafuna kuti ndilankhulepo ndikungopempha kuti tiyeni tikhale pa mapemphero timpempherere yoweri museveni timpempherere yoweri museveni president wa ku uganda wayikidwa pa ndandanda momwe muja mmene adachitira Magufuli khala ngati ndi nkhani imene wamalengeza ija zakwiyisa anthu a ku dziko lapansi chifukwa pomwepo tikuonapo nthumwi zina zimene zachokera ku america khala ngati zimene zikuzamuyimira joe biden uh, ana a mulungu ndi chinthu chochititsa mantha ichi uh, mwina kuchita mbasula kwake ndikhala nacho ndi malire koma chachikulu tiye tingo khala ndi chithunzi choti mnzathu wayikidwa pa ndandanda musayiwale kuti chinthu chimenechi ku malawi kuno chinatigwerako kuti patatuluka nkhani yomweyi yokwatirana amuna okhaokha purezidenti wathu wina adayikana nkhani imeneyi mpaka nadasiya kutipatsa ndalama nkubwerera pa zero budget koma chochitika chilichonse chidachitika mpaka mkuluyi anatifera mdziko lathu lomwe lino sinali imfa chabe choncho ndimafuna ndikuchenjezeni abale ndi alongo kuti mmene tikupemphera tisayiwale kunena kuti ah, kunja kuno satana samafuna anthu amene angamakonzebe chilungamo kapena kuyimika mbendera za chilungamo satana samagwirizana nawo ndiye apapa akungokhala pansi lozina kinka atamaliza kufotokozera za emergency meeting iyi kuti ilipo chifukwa cha atsogoleri ini yakewo anthu amenewa akuwatcha kuti ma african black label african black label ndiye ayikapo dzina la yoweri museveni tiyeni timpempherere yoweri museveni wayikidwa pa ndandanda yofuna kuphedwa anthu amenewa amachita chotheka chilichonse kupita m'mayikomo apapa ndiye kuti ayika kale ndandanda wa anthu amene ati apite kukagwira ntchito kukaoneka ngati okacheza ngati alendo ngati okayambitsa makampani ngati anthu ofuna kukapanga zinthu zachipatala ngati anthu obweretsa zinthu zapamwamba ngati maluwa zinthu za madizaini zosiyanasiyana zimene zimapita kuma state house kumene kumakhala mapulezidenti ofuna kuphedwawo amachita chotheka chilichonse kudzakambirana ndi makampani a mdzikomo amene amaperekera zinthu ku nyumba zachifumu amachita nawo motheka kukambirananso ndi anthu amene amagwira ntchito ndi kukhala ndi mwayi waukulu kwambiri ku nyumba zachifumu ndi amene amachita nawo dilo kotero anthu andale amakhuzidwa amene amamuyandikira pulezidenti pamachitika zinthu zambiri sono nkutheka kuti apapa ndalama zimene aziyika padera kuti awapatsa anyamatawa akusayinira mumayenera kusayinira amene mukupita kukagwira ntchito imeneyi ndi anyamatawo asayinira kale apalo zinakinga wakhala pansi kutanthauza kuti mwina mwambowu ukuthera pamenepa ndayipeza mochedwa lcd koma ndikungoti mpingo tiyeni ngati nkotheka 12 koloko ya usiku tidzuke tonse Timpempherere Yoweri Museveni, ndizotheka kumupulumutsa ku chiwembu chimenechi. Mulungu akudalitseni mpingo wa Mulungu.